ni fɛn tɛ kɛ fɛn ye fo tɔgɔtigi ka fɛn kɛ tɔgɔ tɛ fɛn ye ni tɔgɔtigi ma fɛn kɛ ni tɔgɔtigi ye fɛn kɛ ba du la fa du la tɔgɔ ye fɛn ye n'i y'a mɛn kurusi mugu a fɔ k'a jala tɔgɔ fɛnkɛbali ye tigintan ye ni fɛnkɛla ye fɛn kɛ fɛnkɛbali b'o fɛn fɛnnen fɛn tɔgɔntan b'i ja sabu senkan t'a kɔ ɲin t'a kɔ jugu t'a kɔ tɔgɔ ye kunko ye ɲinjuguw ni juguw kunko tɔgɔ ye kunko ye badenjuguw kunko fadenjuguw kunko cakɛɲɔgɔnjuguw kunko n'i ye cɛw dan gɛrɛsɛgɛ ni sɔrɔ ni tɔgɔ la kara b'i kɔ ɲɔgɔndan ye kara ye tɔgɔ ye kara ye wolokuntanw tɔgɔ tɛ kara ye galama kuladɛgɛ tɔgɔ tɛ kara ye falenko ɲuman sakojugu tɔgɔ tɛ kara ye tɔgɔ ni nɛri ɲɔgɔndan ni kara

An b'a jira aw la k'a fɔ aw sɔgɔlen b'aw ka arajoso mandi de la. Kunnafoni bɛ lase maa min fɛ, o y'aw balimakɛ Adama Jara ye. Dɔw ko ne ma ko Viyebilen, dɔw ko n ma ko Jinɛbilen. Energie, kurantigɛ min bɛ senna bi. Energie, maaw ka faktiriw gɔnfileli min bɛ senna bi. Energie, wulikajɔ minnu bɛ yen ni olu bɛ senna bi, an bɛna an da don nin na. Energie, AKV, o kulu min ni o kun sigilen don, n'a sispanna fɔlɔ, mun de don? An bɛna an da don nin bɛɛ lajɛlen la k'a walawala lamɛnnaw ye. mun yɛrɛ de la kuran bɛ ka tigɛ malidenw na munna kuran tɛ malidenw labɔ munna taji yɛrɛ kɛn tɛ ka labɔli kɛ nin bɛɛ lajɛlen ye gɛlɛya bi sanga ni waati munna kuran bɛ tigɛ o don sufɛ anw yɛrɛ fɛ yen samɛ kuran ye tigɛni min kɛ ka na ka tigɛ ka na a bɛ siɲɛ bi duuru bɔ mɛ an y'u ɲininka ko filijuru dɔ tun bɛ dugu jukɔrɔ k'u tun bɛ k'o de ɲini siɲɛ bi duuru n bɛ ka min f'i ɲɛna n tɛ ka ŋanaŋana kan f'i ɲɛna dɛ parce que a tun bɛ kɛ cogoya min na a bɛ komi ni mɔgɔ min bɛ yen n'i y'i jɔ sisan kɔntaki la a lamɛn dɛ ala kama n'i y'i jɔ kɔntaki la kuran bɛ so kɔnɔ kɔntaki k'i jɔ ka to k'a k'a la ka to k'a bɔ a la ka to k'a k'a la ka to ka bilahi siɲɛ bi duuru a ka ca n'o ye ka to k'a k'a la ka to k'a bɔ a la n yɛrɛ bɛ k'a bɛɛ jateminɛ ka to k'a k'a la ka to k'a bɔ a la ka to k'a k'a la ka to k'a bɔ a la k'u bɛ ka filijuru dɔ ɲini Gɛlɛya bɛ bi malidenw ka kuranko la wa ne yɛrɛ kelen tɛ nin seere ye barisabu kuran bɛ mɔgɔ mɔgɔ fɛ yen commune trois kɔnɔ a dɔn k'u ye baara in daminɛ kati ka na ayiwa commune trois darisalamu yɔrɔ ninnu aa ne dabali banna siɲɛ bi duuru a b'o bɔ ɔ n bɛna n da don a la awa k'a di lamɛnnaw ma kuranko kunkun n'a ɲɛɲɛ mun de ka kan ka kɛ bi min ye kuran ye a bɛ se ka malidenw labɔ cogo di Sirannako, jɔrɔnako, o fana bɛ yen. Barisabu sanji ma labɔli kɛ ɲinan. Aa ji tɛ baraziw kɔnɔ. Ɔ yɔrɔ ni ji tɛ baraziw kɔnɔ, ni wulikajɔ fɛɛrɛ ma tigɛ a tigɛ waati la, mun de bɛna kɛ? O kɔrɔ ye kurantigɛ, a bɛna daminɛ ka gɛlɛya ni tɔɔrɔ se maaw ma kasɔrɔ waati min ni kuran bɛ tigɛ o la, n'an b'o dɔn ka kɔrɔ, n'o ye mois de mai ye kasɔrɔ o yɛrɛ ma se, barisabu a daminɛna kaban. O tuma an bɛ dugawu de k'a ko la.

arajo fréquence trois lamɛnjɛrɛ jɛkulu cɛ muso denmisɛnnin fara maabakɔrɔ kan an ye a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ min ye kuranko ye an bɛna masala kuranko kan bi N'i ye kuranko yɛrɛ jateminɛ bi kuranko kɛlen bɛ fɛn ye min ni malidenw yɛrɛ ma nimisi wasa sɔrɔ a la fiyewu barisabu kuran bɛ tigɛ waati bɛɛ lajɛlen la kuran bɛ tigɛ tigɛcogo bɛɛ lajɛlen la bunadamadenw maaw bolofɛnw olu de bɛ kasara sanga ani waati bɛɛ lajɛlen la bolofɛnw bɛ tiɲɛ bolofɛnw bɛ jeni ɔ bi sɔgɔmada in na an y'a kanu ka se ka masala bɔ aw ye kuranko yɛrɛ kan Lamɛnjɛrɛ jɛkulu cɛ ni muso denmisɛnnin fara maabakɔrɔ kan mali kuranko bilama a dogolen tɛ maa si la gɛlɛya min bɛ kuranko la bi bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ɲɛdimi don kɔnɔdimi tɛ a bɛ kɛnɛ kan nka mun de y'a to kuran yɛrɛ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen la kuran bɛ ka tigɛ maaw la maaw yɛrɛ tɛ nimisi wasa yɛrɛ sɔrɔ mɔgɔw dun b'u ka wariw sara nka kuran bɛ ka tigɛ n'i ye jateminɛ kɛ maa min bɛ yen n'a bɛ énergie kunna bi n'a nana a nanen n'u ko a ma ko daramani kulubali a nana a ye énergie a ye baara minnu k'a kɔnɔ a ye wulikajɔ minnu k'a kɔnɔ n'o de ye k'a fɔ min ye jamana foroba cakɛyɔrɔ minnu bɛ yen olu ka kuranw olu ka kan ka tigɛ u ni tigɛli ka kan n'a ma ɲɛ k'a fɔ jamana foroba baarakɛyɔrɔw kuranjuru b'u la dɔw tun bɛ yen miliyɔn kɛmɛ ni kɔ o de juru tun bɛ olu la o kuran olu bɛɛ lajɛlen tigɛra o waati maliden bɛɛ lajɛlen bɔra a kalama maliyɛnw ye awa i k'a dɔn nin énergie directeur kura min bɛ yen bɛɛ y'a tanu k'a fɔ tiɲɛ na ni min nanen filɛ nin jaa an bɛɛ bɛna lafiya kuranko la nin waati in na nka ne badenw kurantigɛ min bɛ senna nin waati in na An k'a dɔn k'a fɔ min ye Energie du Mali kuran bɛ ka tigɛ, o tɛ faktiri yɛrɛ sarali bali, barisabu maaw nimisi tɛ ka wasa, kuranw bɛ tigɛ an nimisi a ma wasa, wari bɛ sara an nimisi ma wasa, kɔntɛriw bɛ ka don fanw bɛɛ lajɛlen fɛ nimisiw ma wasa, nka kurantigɛ de bɛ senna, kurantigɛ banbali. N'i ye jateminɛ kɛ, i bɛna a ye k'a fɔ Energie du Mali yɛrɛ, gɛlɛya min bɛ yen, n'o bɛ Energie yɛrɛ kan bi, o de ye k'a fɔ énergie du Mali juru min bɛ yen énergie yɛrɛ ka juru min bɛ yen o bɛ se miliyari bi duuru ani miliyari naani ma juru min bɛ yen énergie o juru kelen de fana bɛ énergie du Mali la min bɛ se k'a to énergie du Mali olu bɛ se ka carburant ta cogo min na n'o ye tajiw ye ka se ka courant di maaw ma miliyari bi duuru ani naani énergie k'o juru bɛ yen wa énergie fana o juru kelen de bɛ énergie la miliyari bi duuru ani naani ka se ka carburant sara. n'an hakili b'a la min ye kuran ye malidenw ka se ka kuran yɛrɛ sɔrɔ nɔgɔya la amadu tumani ture n'u ko a ma ko ATT an b'a fo barisabu amadu tumani ture ye fɛɛrɛ dɔ tigɛ a ye fɛɛrɛ min tigɛ o kɛra k'a fɔ malidenw ka se ka kuran sɔrɔ nɔgɔya la cogoya min na kuran musaka n y'a fɔ aw ɲɛna n ka videow la n ka facebook sanfɛ k'a fɔ N ko kuran n'i y'a jateminɛ Energie du Mali kilowati kelen olu bɛ kilowati kelen u b'o dilan min ye 133 ye dɔrɔmɛ mugan ani wɔɔrɔ ani tama damadɔ u b'o dilan o la mais Energie bɛ laban ka kuran feere Malidenw ma 99 francs Energie bɛ laban ka kuran feere Malidenw ma 99 francs o b'a jira k'a fɔ min ye Energie du Mali ye olu bɛ bin ni dɔrɔmɛ seegin de ye u bɛ kuran dilan k'a di malidenw ma ka bin ni dɔrɔmɛ seegin ye nka fɛɛrɛ in ye amadu tumani ture ka fɛɛrɛ ye barisabu amadu tumani ture ale nanen fanga na ale nan'a lajɛ malidenw fɛɛrɛ ni dabali ka tigɛ min bɛ se k'a to cogoya min na kuranko an bɛɛ bɛ se ka nimisi wasa sɔrɔ malidenw ka lafiya barisabu yɔrɔ min bɛ yen n'a kuranko ma sabati o yɔrɔ ma lafiya fɔlɔ o fɛɛrɛ tigɛra o fɛɛrɛ min tigɛra jamana nana mun kɛ o waati jamana y'a lajɛ min ye subvention ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ courant énergie b'a dilan dɔrɔmɛ mugan ani tama damadɔ dɔrɔmɛ mugan ni wɔɔrɔ ani tama damadɔ fɛɛrɛ ka tigɛ min bɛ se k'a to cogoya min na énergie bɛ wari min pɛridi dɔrɔmɛ seegin jamana yɛrɛ y'i jɔ o musaka kɔrɔ a bɛ fɔ o de ma ko subvention jamana y'i jɔ o musaka kɔrɔ a bɛ fɔ o de ma ko subvention o subvention min ni jamana tun b'i jɔ o kɔrɔ énergie bɛ courant di mɔgɔw ma 99 francs n'o ye dɔrɔmɛ tan ani kɔnɔntɔn énergie ale bɛ a di maaw ma o la jamana yɛrɛ y'a kɛ yaasa courant ka di ka ɲɛ o tuma énergie subvention kɛra jamana yɛrɛ fɛ mais An ɲɛ bɛ mun de la ikomi bi? An y'a ye k'a fɔ bi, o wari min tun bɛ yen, n'o tun bɛ di jamana yɛrɛ fɛ, o wari tɛ ka di jamana fɛ bi. Olu dun b'a fɔ cogo di? Anw ka lafiya kuranko la, o man nɔgɔn anw bolo. Anw bɛ se ka lafiya kuranko la cogo di? O ka gɛlɛn bi. Barisabu, min ye gɛlɛyaw ye, o b'anw kan kosɛbɛ. ka d'a kan energie kɔnɔ n'i y'a jateminɛ i bɛn'a ye k'a fɔ nin wari ninnu olu tɛ sara bilen ni nin wari tɛ sara bilen energie ye energie tɛ ni nin wari tɛ di energie ma malidenw bɛ se ka courant sɔrɔ nimisi wasa la cogo di o kɔrɔ ye amadu tumani ture ye baara min kɛ o waati ni jamana tun y'i jɔ n'o musaka ye o wari tɛ ka sɔrɔ bilen ɔ ce qui fait que energie a bɛ wari min don kuranko la energie binnen don sisan miliyari bi duuru energie juru b'a la fo a kan kɔrɔ miliyari bi duuru ani naani o miliyari bi duuru ni naani min n'o juru bɛ energie la o carburant sɔngɔ wa energie fana k'o juru de bɛ mɔgɔw la koyi n'i y'an ka meriw ta k'u lajɛ bi meri caman bɛ yen bi n'i y'u ta k'u lajɛ kuranjuru b'u la mɔgɔ minnu fana bɛ yen n'olu ye kuran tabagaw ye gɛlɛya bɛ olu fana kan bi olu fana tɔɔrɔlen don bi ka d'a kan nin gɛlɛya in bɛ yen jamana kan ka musaka min sara min ka jugu n'o bɛɛ ye jamana yɛrɛ kuranko a bɛ calculer yɔrɔ min na kuran n'i ye kuran yɛrɛ ta k'a lajɛ kuranko mali yɛrɛ n'i y'a jateminɛ maa caman bɛ o t'o kalama parce que kuranko primature la u kɛlen bɛ ka kulu dɔ sigi sisan kulu o de bɛ kuranko fɔ o de bɛ kuran jate k'a di malidenw ma bon olu de b'a fɔ bon energie a ye kuran di malidenw ma nin hakɛ la u k'o de ma ko commission de régularisation de l'eau et de l'électricité olu de bɛ kuranko olu de b'a kuma fɔ olu de bɛ kuranko olu de b'a calculer olu de b'a prix bɛɛ bɔ ka sɔrɔ k'a di energie de energie yɛrɛ tɛ kuran prix fixer malidenw o ye gɛlɛya an bɛ don min na komi bi o ye gɛlɛya belebele an bɛ don min na komi bi energie kan n badenw min ka jugu ni nin bɛɛ lajɛlen ye min ka jugu ni nin bɛɛ lajɛlen ye An b'a fɔ tuma dɔ la ko ni sanji nana, ko ni ba falen don ko kuran bɛ tigɛ, ko ni ba yɛrɛ ma fa, ni sanji yɛrɛ ma na ko kuran bɛ tigɛ. Nka ɲinɛn ta in, ni gouvernement ninnu ma fɛɛrɛ tigɛ, ɲinɛn ta in ka jugu ka tɛmɛ a bɛɛ lajɛlen kan. Barisabu, n'i ye baraziw ta k'u lajɛ bi, barazi minnu bɛ yen n'olu bɛ kuran di jamana in ma, k'a daminɛ Manantali ka taa se Selenge ani Felu, sanji ma na ɲinɛn, sanji ma labɔli kɛ, sanji jɔra, bɛɛ y'a dɔn. fɛɛrɛ jumɛn ka kan ka tigɛ bi jamana ɲɛmaa fɛ n'o ye Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ye ale kan ka fɛɛrɛ jumɛn tigɛ bi min bɛ se k'a to malidenw bɛ lafiya kuran tigɛ min b'an kan bɛɛ b'a dɔn wariko don soit fɛn fila don a fɔlɔfɔlɔ ye mun ye o de ye k'a fɔ kuran min n'i y'a sɔrɔ énergie du Mali n'o bɛ kilowati kelen olu b'o dilan ka tila ka o b'o dilan 133 n'o ye dɔrɔmɛ mugan ani wɔɔrɔ ani tama damadɔ ye ka tila k'a feere maaw ma 99 francs olu bɛ bin o la dɔrɔmɛ tan ni kɔnɔntɔn dɔrɔmɛ seegin u bɛ bin o de la 40 francs yaasa kuran sɔngɔ ka se ka sigi soit malidenw bɛ jɛn n'a ye fɛn kelen Amadu Tumani Ture ale nana a ye min kɛ n'o ye ka kuran sɔngɔ jigin k'a fɔ 99 francs an b'a t'o la mais wari min bɛ yen ni o bɛ majɛ kɛ énergie yɛrɛ la bon anw yɛrɛ b'o sara énergie jamana yɛrɛ b'o sara energie soit jamana k'o sara energie an bɛ don min na komi bi a fɛn fɔlɔ y'o ye o wari min bɛ yen ni energie bɛ bin n'o ye soit jamana k'o sara energie o ye fɛn fɔlɔ ye wari min bɛ yen n'o ka kan ka sara jamana k'o sara energie o y'a fɔlɔ ye a filanan dun ye jumɛn ye n'o ma se ka kɛ N'o ma se ka kɛ fiyewu, k'a lajɛ Malidenw ka jɛn n'a ye, barisabu yaasa kuran ka sigi bi, sɔngɔ min bɔra a kan, n'o ye 133, a ka to o cogo la, kuran kana tigɛ, yalasa energie ka wari sɔrɔ. Ni jamana dɛsɛlen don energie kɔrɔ, Amadu Tumani Ture ka waati, subvention min tun bɛ di, o tɛ di energie ma bilen. miliyari bi duuru ani naani o juru bɛ energie la o fɛn fila o de bɛ yen kuran sigilen ka to a cogo la kuran sigilen ka to a cogo la kuran kana tigɛ bilen kuran ka sigi a sɔngɔ kɔrɔ la soit jamana tun bɛ musaka min di n'u tɛ k'o di bilen ani energie a kuran bɛ calculer yɔrɔ min na o tɛ energie yɛrɛ ye u kɛlen bɛ ka kulu min sigi N'u b'a fɔ o ma ko CREE, o de bɛ courant calculer an bɛ don min na i komi bi, o bɛ fɔ primature la, o de bɛ facture bila ka na di energie ma, ka Malidenw ka courant calculer k'o wari di energie ma. O tuma energie, a ye nin di Malidenw ma. Nin gɛlɛya bɛ yen bi. Gɛlɛya wɛrɛ jumɛn bɛ yen ni o bɛ yen bi? Courant bɛ ka tigɛ cogoya min na bi, courant bɛ ka tigɛ ten. maliyɛnw an kana sɔn mali jamana mali jamana a baarakɛla minnu bɛ yen n'olu bɛ faso ye n'u bɛ baara la n'u bɛ malidenw ye n'u bɛ k'a kɛ malidenw ye n'u bɛ ka baara kɛ an kana sɔn a bɛɛ ka taa fiyewu a b'an hakili jigin pɔnze directeur la barisabu baarakɛla dɔw bɛ yen olu bɛ ka baara kɛ faso de u tɛ ka baara k'u yɛrɛ ye faso bɛ lafiya cogoya min na olu ka laɲini y'o ye energie directeur min bɛ yen bi energie directeur min bɛ yen bi N'u y'a to yen a ka baara kɛ, nka min bɛ sen na, u bɛna w'a kan. Barisabu nin kurantigɛ banbali min filɛ nin ye sen na, ale taabolo man di u ye, ale bɛ ka baara min kɛ, o man di u ye, barisabu jamana in kɛra tangayɛrɛkɛ de ye. Mun de nana kɛ? Kunun, ne da sera a ma k'a fɔ jamana in a jɔli ka di Ibrahim Boubacar Keita ye. Nka Ibrahim Boubacar Keita ye jamana ta, Malidenw tun ɲɛna ko IBK, kunun IBK, k'a ni bi IBK ko kelen tɛ. Malidenw tun ɲɛna kunun IBK ani bi IBK ko kelen tɛ. Barisabu IBK kɔrɔla, o ye kelen ye. A filanan, fanga, a bɛ famille de bolo bi k'a gérer. Nin fanga in, ni Karimu da t'a la, Ami da b'a la, ni Ami da t'a la, Aba Mayiga da b'a la. énergie kɔnɔ u nana mɔgɔ tan ani duuru k'olu bila ka bɔ baara la ko faux diplôme b'u bolo diplôme min b'u bolo u k'a man ɲi c'est que aba den aba den b'o la a denkɛ dɔ b'o la a denkɛ dɔ bilala ka b'o la ko faux diplôme b'a bolo maa tan ni duuru énergie directeur u y'u bila k'u bɔ baara la maa tan ni duuru u bilalen ka bɔ baara la mun de kɛra sisan ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ i ye ne den bila u ye fɛɛrɛ sugu minnu tigɛ o de ye min ye chef de l'équipement fɛn o fɛn bɛ yen n'u bɛ énergie la a bɛɛ lajɛlen ye maa ye a tilancɛ si t'a ka baara dɔn a bɛɛ aba ka maa dilenw ko jamana kuranko k'o ka basigi n'a ma tiɲɛ fɔ jamana tɛ jɔ dɛ o mɔgɔ tan ni duuru minnu bɛ n'olu gɛnna ka bɔ baara la ni aba denkɛ b'o la aba kalikan ye bi ni min bɛ n'a bɛ ka baara kɛ faso ye f'a k'a wuli ka bɔ yen malidenw n'an y'an sigi ka nin bɛɛ lajɛlen lajɛ maa minnu bɛ n'u b'an ye o de la u bɛ ka kurantigɛ banbali kɛ bi kuran yɛrɛ t'i jɔ fiyewu sanga ni waati kuran bɛ ka tigɛ o problème laban o bɛ da jɔni kun k'a sɔrɔ faso yɛrɛ kan ka wari min ta kuranko la faso tɛ k'o ta k'a sɔrɔ faso yɛrɛ bɛ ka kuran calculer ka di malidenw ma k'a sɔrɔ miliyari bi duuru ani naani o juru bɛ yen kuranko la o ma sara fɔlɔ fɛn wɛrɛ jumɛn bɛ énergie kɔnɔ ni wulikajɔw kɛra nin waati laban in na k'a fɔ an k'a lajɛ min bɛ se k'a to assurance maladie obligatoire kɛra cogoya min na a waati maa caman tun bɛ yen olu m'a faamuya nka fɛn o fɛn bɛ yen n'a bɛ kɛ i bɛ maaw lafaamuya a la fɔlɔ u nana fɛn dɔ kɛ ko n'i ka kɔntɛri bɛ sigi i ka so ɔ ko fo dɔw bɛ yen olu ka taa lajɛ kuran yɛrɛ a dun bɛ lahalaya jumɛn na i ka kuranko olu ka se k'o ɲɛdɔn ka se k'o fɛsɛfɛsɛ kuran doncogo ɲɛna wa kuran doncogo ma ɲɛ wa u k'o ma ko akavi akavi o kulu in nana sigi A kulu dɔ bɛ yen nɔ min bɛ ni o bɛ yɔrɔ min na dɔ bɛ amudalayi dɔ bɛ badalabugu dɔ bɛ jelibugu la dɔ bɛ dawudabugu o n'a ɲɔgɔnna caman olu ka baara dun ye mun ye olu ye kulu ye kulu minnu bɛ yen n'olu sigilen don ni kɔnte bɛ don olu bɛ taa lajɛ kɔnte min bɛna don a bɛna don so min na so yɛrɛ bɛ nɔrɔmu la wa kuran n'a bɛna don yan kɔnte min bɛ don yan n'a donna i ka a wa firiko minnu b'i bolo tuma dɔ i b'i bolo da i ka firiko la i b'a sɔrɔ kuran bɛ gosi Firiko minnu b'i bolo yen yala firiko ninnu ayiwa kuran de anpɛri ka bon u ma wa fɛɛrɛ jumɛn kan ka kɛ eseke kɔnte fila bɛ se ka don yan wa eseke kelen bɛ se ka don yan wa o baara min n'o bɛ kɛ o kelen kelenna fɛn o fɛn na olu bɛ a wa i ka dɔrɔmɛ waa fila minɛ o la kɔnte kɔnte n'a bɛ don kɔntɛri o kɔntɛri n'a bɛ don olu fana ka baara ye min ye n'o ye akavi ye kɔntɛri o kɔntɛri n'a bɛ don olu bɛ taa nin baara in kɛ k'a lajɛ waa fila o bɛ sara o wulikajɔ min filɛ nin ye n'o kɛra akavi fɛ sɛbɛnfura kan ka k'a la min ka kan ka giriya sɛbɛnfura jumɛn kan ka k'a la min kan ka giriya o de ye k'a lajɛ min ye akavi n'ale taara i ka so sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ yɔrɔ o ye asiransi ye sa o tɛ asiransi y'i bolo wa a papiye kan ka giriya hali n'i y'a sɔrɔ fɛn ɲuman don nka papiye ma giriya dɛ papiye ma giriya ka da mun kan n'a fɔra ko olu taara i ka so lajɛ ka papiye d'i ma k'a fɔ bon i ka so i bɛ se ka kuran don yan mɛ o kɔfɛ ni kuran y'i ka fɛn min jeni i ka so dun jɔni kan ka sara akavi ye papier d'e ma k'a fɔ i ka so an nana lajɛ courant bɛ don yan compteur bɛ don yan i ka so bɛ norme na baasi foyi t'a la an bɛ courant don yan n'o courant donna n'a ye jeni n'a ye so jeni walima a y'i ka fɛn dɔ jeni appareil dɔ jeni apparemment fɛn dɔ jeni jɔni kan k'o wari sara akavi de kan ka sara. akavi de kan k'o wari sara o mɛ papiye ma giriya o tɛ akavi la dɛ akavi dan kɔni ye u taara u y'u ka waa fila minɛ ni kuran y'i ka so jeni i ka ko b'i yɛrɛ bolo i bɛ t'i kun ka yɔrɔ jumɛn a fɔra ko k'o de dabila ko papiye o de ka kolo giriya k'a fɔ ni kuran y'i ka yɔrɔ jeni n'a ma ɲɛ kuran y'a jeni papiye min b'i bolo mɛ an y'a ye k'a fɔ u ye énergie minisiri ani maa min bɛ n'o bɛ enɛrizi kunna bi u y'olu tɔgɔ tiɲɛ bɛɛ bɔra a kalama k'a fɔ olu de bɛ nin ko in don tan u bɛ k'a bɔ tan k'a sɔrɔ min ye enɛrizi dirɛkitɛri ale yɛrɛ ka laɲini ye min ye bi o de ye k'a fɔ papiye ka kolo giriya mɛ mɔgɔ jumɛn fana bɛ n'olu bɛ nin kɛlɛ la k'a fɔ k'u bɛ ka mɔgɔw ka wari minɛ akavi a donna tan a bɔra tan olu fana tɛ maa wɛrɛ ye koyi o ye enɛrizi yɛrɛ kadiri dɔw de ye Ka sɔrɔ min ye a ka vie yɛrɛ ani energie yɛrɛ tɛ fankelen fɛ. Nka u bɛ ka directeur tɔgɔ tiɲɛ n'o fana ye. Ce qui fait que fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen tigɛlen don bi ne lamɛnbaaw, ne bɛ min ɲini aw fɛ, o ye Maliden cɛ, muso, denmisɛn, maabakɔrɔ, ɲɛmaa minnu bɛ yen n'u ka ɲi Malidenw ma, an ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka wulikajɔ kɛ, ka t'a sɔrɔ energie directeur min bɛ yen, worobinɛ de b'a ka so. Worobinɛ dayɛlɛlen don su ani tile bɛɛ lajɛlen la. Bɛɛ bɛ na ji ta, wa maa minnu bɛ na ji ta, hali su fɛ n'a nana, a bɛ mɔbili jɔ fo yɔrɔ jan ka taama a sen la, jama bɛ a tɛ na ni mɔbili ye maaw kan fiyewu. Wa groupe t'a ka so, kuran bɛ tigɛ maa tɔw ka so cogo min, kuran bɛ tigɛ ale yɛrɛ ka so ten. Ale nana k'a bɛ faso baara, ko sini de b'ale ye, ko jamana ɲɛtaa bɛ se ka sabati cogo di? Mais o bɛ ka, Aba bɛ ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ tigɛ bi, yaasa nin bɛ se ka wuli ka bɔ yen. Barisabu ni Aba ye min fɔ, o de don, a bɛ kɛ ten de. Barisabu ko ale den, ko faux diplome b'a bolo, ko k'o wuli ka bɔ yen. ale den faux diplôme b'u bolo mɔgɔ tan ni duuru o bɛɛ bilala ale den fana faux diplôme énergie falen bɛ nin ɲɔgɔnna dama de la bi maa minnu bɛ yen u tɛ foyi dɔn u tɛ se foyi la kalandenw kunkolo la o caman bɛ an bɛna da s'u ma don n'a nata la olu de tilatilalen don énergie kɔnɔ k'olu ka baara kɛ ko malidenw ka nimisiwasa sɔrɔ kuranko la o bɛ se ka kɛ cogo di k'anw ka tila ka nimisiwasa sɔrɔ kuranko la ko kuran ka maliyɛnw labɔ o de ye malidenw an k'an ɲɛ yɛlɛ mali cadre minnu bɛ n'u bɛ baara la an k'u dɛmɛ an ni an n'an ka nafolo ye an bɛ se ka fɛn o fɛn k'u ye an k'u dɛmɛ n'o tɛ ni ninnu bɛɛ bɔra yen bi malidenw bɛna kɛ cogo di ni jite bɔra yen min tun bɛ yen n'u k'a ma ko jite ni jite bɔra yen énergie kɔnɔ ne ma maa ye min ye baara kɛ komi nin directeur a tɛ yen ko kɔmɔgɔw ka lafiya ale ta bɛ daminɛ duguma de ko dugumamɔgɔw ka lafiya a ko ni kuran n'a kɔni tɛ tigɛ ɲɛmɔgɔw la kuran juru b'u la n'a tɛ tigɛ u la o tuma a b'a fɔ énergie baarakɛla bɛɛ ye a kana taa kuran tigɛ faantan si ka so ni énergie kɔni n'a tɛ kuran kɔni tigɛ foroba cakɛyɔrɔw la a tɛ tigɛ belebelew fɛ yen a kana taa kuran tigɛ faantan si ka so ɲɛmaaw kan ka sara cogo min kɔmaaw fana kan ka kuran sara ten bɛɛ ka kan ni kuran sarali ye Fɛn min kɔni bɛ yen sisan, o de ye kurantigɛ bɛɛ k'i sigi n'a ye dɛ! Wa o kurantigɛ banbali min n'o bɛ ka kɛ, u bɛn'o da jɔni kun ka sɔrɔ k'o bɔ baara la, ka sɔrɔ k'an bɛɛ mago sa, ka sɔrɔ a bɛ maliden bɛɛ ye, ka sɔrɔ ale bɛ k'an bɛɛ lafiya? U b'a fɛ k'o bɛɛ de da energie directeur kun. N'u k'u b'i janfa jamana in kɔnɔ yan, ko ka ca u bolo dɛ! Ne m'a f'i ye u ye kuran tigɛ siɲɛ bi duuru? A bɛ ne Ala ni kira, siɲɛ bi duuru ne yɛrɛ fɛ yen sa! wa maa caman bɛ se ka seereya don i b'a fɔ contact de b'u bolo u b'u bolo d'a kan k'a faga ka tila k'a minɛ k'a faga ka tila k'a minɛ siɲɛ bi duuru ani kɔ he an t'a lajɛ min bɛ se min na o ka d'o ma mali kuranko bilama a kɛra kabako ye fɛɛrɛ min kan ka tigɛ bi maliden cɛ muso denmisɛn maabakɔrɔ o ye amadu tumani ture ka fanga a y'a lajɛ ka kuran sɔngɔ jigin o kuran min n'o y'o sɔngɔ jigin a dabɔra yalasa ka se ka malidenw lafiya nka jamana yɛrɛ tun b'a musaka ta dɛ énergie bɛ courant dilan kilowatt kelen 133 mais min ye Amadu Tumani Ture a ko o waati ko k'a di 99 francs dɔrɔmɛ tan ni kɔnɔntɔn mais énergie bɛ bin ni dɔrɔmɛ seegin min ye ko jamana yɛrɛ b'o wari sara a bɛ f'o de ma ko subvention jamana yɛrɛ b'o wari di énergie ma mais n'i y'a jateminɛ courant ko kɔnɔ bi min ye usines ye usines ka courant sɔngɔ ka nɔgɔn ni anw ta ye o usine courant N'i ye usine courant jateminɛ, o usine courant in, u b'o unité kelen, u b'o di di 48 francs, olu ta ye 48 francs, dɔrɔmɛ kɔnɔntɔn. O fana dabɔlen don a kama, mais olu ka sɔngɔ ka nɔgɔn yaasa lafiya bɛ na cogoya min na. Mais an bɛ wele bila Mali ka jamanakuntigi de ma, n'o ye Alhaji Ibrahim Boubacar Keita ye, k'a fɔ a ye, Mali, a ko a mago bɛ baarakɛlaw de la, ale na waati, a ko Mali d'abord, le Mali d'abord. a ko mali fɔlɔ ko an ka mali bila fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ ko mali de ka bon ni fɛn bɛɛ lajɛlen ko wa ko fo baara de ka kɛ ko nkalon kana tigɛ bilen ko min ye foroba mɔbili ye olu kɔni foroba baara waati olu ka boli jinimɛrɛw ni dabilenninw minni forobayɔrɔ la k'o ka dabila ko bin tɛna kɛ maa si kan bilen wa ko cɛw de bɛ bi minnu bɛ n'olu b'a fɛ k'u baara kɛ k'u bɛna o dɔw de bɔ yen ko IBK a kalenkan k'a tɛ ka tiimɛ dɛ k'a k'a dɔn k'a fɔ ko aba bɛ aba bɛ tiɲɛni min na bi o de fanga ka bon dɛ barisabu ale den gɛnna faux diplôme b'a bolo ale b'a fɛ cogo o cogo énergie directeur in ka taa ka bɔ yen parce que baarakɛla don a ka baara kɔlɔlɔ o de setɔ filɛ an ma nin ba kurantigɛ aa o tuma i sigi dɛ i bɛ se k'i sigi ni kurantigɛ ye dɛ barisabu jiw tɛ baraji kɔnɔ ɲinan wa énergie miliyari bi duuru ani naani juru bɛ énergie la o miliyari bi duuru ni naani min n'o juru bɛ enerji la wa enerji fana k'o juru de bɛ maaw fana na o wari ma sara ɔ n'o wari ma sara mun de ka kan ka kɛ bi malidenw ka jɛn n'a ye soit kuran min a tun b'a sɔngɔkɔrɔ min na 139 francs ka t'o la a ka sigi kuran kana tigɛ bilen soit jamana yɛrɛ k'a lajɛ 40 euh, euh, wa 40 min n'o tun bɛ sara amadu tumani ture fɛ O wari jamana fɛ o waati la o wari ka to u k'o wari sara subvention ka kɛ n'o ma kɛ kurantigɛ ban don tɛ dɛ mais an y'a ye Alassane Dramane Ouattara a nanen Côte d'Ivoire a ye mun kɛ miliyari kɛmɛ fila a y'o de di kuranko la bi ka jamana kɛ ko jamana tɛ lafiya ka jamana yɛrɛ kɛ k'anw tɛ lafiya fiyewu

wuli ka jɔ kɛ ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ kuran unité tun ye min ye gouvernement k'a to a ka to la malidenw ka lafiya gouvernement yɛrɛ bɛ kuran calculeli min kɛ gouvernement k'o dabila olu de bɛ kuran calculer a facture ka sɔrɔ k'o bila ka t'o di énergie ma a ye nin di malidenw ma n b'a fɔ o ma ko kere jamana in bɛ nin taabolo la ko jamana ka lafiya ni tiɲɛ ma fɔ jamana tɛ jɔ dɛ nka ko nin k'a dɔn k'a fɔ nin directeur min filɛ nin n'a bɛ énergie kunna tiɲɛ na nin nakun ye Mali baara ye Mali d'abord min fɔra Ibrahim Boubacar Keita fɛ o dɔ ye nin ye nka i bɛ kɛ k'a dɔn k'a fɔ a ka famille bɛ ka maa caman bɛ yen o kɛra sababu ye k'olu gɛn ka bɔ IBK kɛrɛfɛ dɛ ka sɔrɔ baarakɛlaw don nka ni famille t'a ta sɔrɔ min na walima a kɛra nin na olu bɛ wuli ka kɛlɛ dɔ k'u la Aba Mayiga bi a b'a fɔ cogo o cogo énergie directeur in u k'a tan k'a yɛrɛkɛ ka bɔ yen, barisabu ale den fo diplôme tun b'a bolo o gɛnna, maa tan ni duuru bilala ka bɔ baara la, ko baara ka di de, minnu bɛ se baara la ko ka baara di olu ma, o de fɔra, tiɲɛ ka fɔ jamana ka jɔ, wa min ye ACAVIE ko fana ye u k'a ɲɛfɔ maaw ɲɛna ka ɲɛ dɛ, ACAVIE ni énergie u tɛ ɲɔgɔn fan fɛ. a ka ɲɛfɔ maaw ɲɛna ka ɲɛ ACAVIE yɛrɛ ka baara ye mun ye ni ne problème b'u la o jamana in kɔnɔ o tɛ communiqué o mais a ka lajɛ fɛnɛ min fɛnɛ laɲinina n'o ye ACAVIE a papier ka giriya pourquoi a papier tɛ giriya e bɛ se ka taa cogo di ka ne ka compteur don n ka so n ka compteur don o don i bɛ waa fila minɛ n'i ye waa fila minɛ ka n ka so bɛɛ lajɛ a bɛ norme na ayiwa k'a fɔ baasi foyi tɛ ne na ɛ e y'o garanti di ne ma o garanti kɔfɛ ne ka so jenina jɔni b'o wari sara ACAVIE de b'o sara o a ma fɔ ACAVIE ye kojugu ye o mɛ u k'a lajɛ ACAVIE a bɛ giriya cogo di cɛ kɔntɛri kelen o kelen waa fila aa cɛ a ka ca koyi o wari e k'o jateminɛ mɛni mɛ u k'a lajɛ papiye ka giriya dɔrɔn mɛ papiye de kan ka giriya o ɛ n'a ma ɲɛ asiransi dir'i ma ko bɔn ni n ye asiransi d'i ma kuran tɛ tiɲɛni k'i ka so bilen a tɛ foyi kɛ i bɛ nɔrɔmu na mɛ ni kuran ye yɔrɔ jeni ne ka so dun ACAVIE man ka sara ɔ papiye de kan ka kɛ bi ko ACAVIE kan ka baara kɛ n'o de ye bi mɔgɔ fana ka wari tɛ se ka minɛ k'o dun ten nka ACAVIE ko kɛlɛ bi kadiri dɔw bɛ énergie kɔnɔ olu yɛrɛ ka kɛlɛ ka jugu a ko la ni diɲɛ bɛɛ ye tiɲɛ ka fɔ jamana ka jɔ don na nataw la nin kuma ma ban barisabu an bɛna tila ka segin a kan

Ni jamana t'o kɛ bilen, ce qui fait que juru bɛ energie la dɛ, miliyari bi duuru ni naani, energie ko juru bɛ yen, o juru bɛ energie la, energie ko juru fana bɛ yen, barisabu karabirantigiw ka juru b'a la, energie turunen don fo a kan kɔrɔ, wa baraziw fana ji ma na ɲinan dɛ, an k'o fɔ ɲɔgɔn ye, an ka tiɲɛ fɔ dɛ, ni jamanakuntigi bɛ fɛɛrɛ min tigɛ a k'o tigɛ, min bɛ se k'a to lafiya yɛrɛ bɛ na kuranko la cogoya min na, n'a b'o fɛɛrɛ min tigɛ a k'o tigɛ, n'o tɛ malidenw ma lafiya kuranko la dɛ, barisabu kuran de y'a bɛɛ ye, ni kuran tɛ foyi tɛ yen. ni kuran tɛ bi foyi tɛ kuran de y'a bɛɛ ye o tuma an bɛ min fɔ maliden cɛ muso denmisɛn mabakɔrɔ ye bi o ye k'a fɔ a fɔlɔ ye min ye kuran sɔngɔ yaasa ka sigi kuran yɛrɛ kana tigɛ fiyewu malidenw de bɛna jɛ n'a ye wa dɔ ka fara kuran kan wa gouvernement yɛrɛ de bɛn'i jɔ a jɔyɔrɔ la sa wa dɔrɔmɛ seegin min ni énergie bɛ perdre n'o ye n'o juru bɛ énergie la n'u bɛ carburant ni fɛnw san n'o ye ayiwa subvention yɛrɛ de bɛna kɛ jamana fɛ sa wa malidenw ka lafiya sa wa Mun de bɛna kɛ? Barisabu ni jamana dɛsɛra i kɔrɔ, i faso n'a dɛsɛra i kɔrɔ, i bɛ mun kɛ? Mali de ka kan k'an bɛɛ ta, mais ni Mali dɛsɛra an kɔrɔ dun? Wa a ka vie a sabanan ye min ye, n'o ye a ka vie ye. A ka vie ko ma daminɛ sisan. A ka vie ŋaniya tara k'a decision ta, o kɛra kabini 2002, depuis Amadu Tumani Ture bɛ fanga na. Ŋana, ka n'a waleya sa, o de kɛra 2017. O kɛra ka IBK to fanga na. o tuma maliden cɛ muso denmisɛn mabakɔrɔ an ka jateminɛ kɛ an k'an sɛbɛkɔrɔ miiri walima gouvernement ayiwa a bɛ s'an kɔrɔ kuranko la wa a y'a lajɛ juru minnu bɛ yen juruw ka sara énergie kuran ka malidenw labɔ walima kuran yɛrɛ de sɔngɔ jɔlen ayiwa amadu tumani ture tun ye min bɔ a la malidenw ka lafiya n'aw dɛsɛlen don o kɔrɔ nin gouvernement aw min nakun ye malidenw lafiyalen ye n'aw dɛsɛlen b'o kɔrɔ awa a t'a to malidenw k'u yɛrɛ ta ne kɔni b'o de préférer kuran yɛrɛ kana tigɛ bilen n tɛ kurantigɛ banbali min filɛ nin ye sen na u bɛna wo maa min kun n'an y'an sigi nin ɲɛmaa sugu ninnu dɔw bɛ yen minnu bɛ yen n'u bɛ ka malidenw lafiya u b'a bɛɛ ta kelen kelen bari sabu ni directeur bɔra sisan u b'a fɔ ayi wayi kurantigɛ cayara effectivement kurantigɛ cayara mais mun de ye kurantigɛ caya ni u ye nin directeur bɔ sisan u b'a fɔ aa wayi i ye tiɲɛ don dɛ walayi kurantigɛ cayara ee eh, cɛ a ka taa eh, ale na waati a y'a kɛ a bɛ kuran tigɛ a fɛ a ba c'est pas vrai u bɛna bɔ yen parce que olu yɛrɛ de a bɛɛ tulu b'olu de kun ye tiɲɛ ka fɔ jamana ka jɔ radio fréquence 3 lamɛn jɛrɛ jɛkulu cɛ ni muso denmisɛn fara mabakɔrɔ kan ɛɛ bi ta in kɔni an b'a jɔ nin yɔrɔ in na an bɛ foli di nin cogo in na lamɛn jɛrɛ jɛkulu cɛ ni muso denmisɛnnin fara mabakɔrɔ kan k'a fɔ an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen min ye min ye o kɛnɛ kɔnɔ bi an y'a kanu ka kuma kuranko kan min bɛ se k'a to cogoya min na